Chiapas, an stát is faide ó dheas agus is boichte i Meicsiceo. Ós rud é go bhfuil an turasóireacht fós ag fás anseo, is minic a thugtar neamhaird ar áilleacht nádúrtha an cheantair. Tar liom chun taiscéaladh a dhéanamh ar a bhfuil le tairiscint ag Chiapas.

Chuimsigh an turas seo cuairteanna ar dhá eas álainn sa cheantar chomh maith. Bailíodh mé ó mo bhrú na hóige ag leathuair tar éis a trí ar maidin agus thiománamar trí uaire roimh stopadh le haghaidh bricfeásta buffet in Ocosingo.

díbh gach éinne agus fáilte roimh Agua Azul nó uisce gorm. Tá sé saghas glórmhar ach tá mé anseo ar maidin. Níl sé naoi a chlog go fóill toisc gur d'éirigh mé ag leathuair tar éis, nó d'fhág mé ag leathuair tar éis a trí ar maidin ó San Cristobal agus anois táimid fós sa Chiapas ach táimid in áit an-difriúil. Tá trí stopanna againn inniu ar ár dturas lae agus seo é an chéad cheann.

Wow tá an áit seo go haoibhinn ar fad agus tá sé te anseo buíochas le Dia. Faraor tá sé ródháinséarach chun snámh a dhéanamh ach táimid ag dul chuig eas eile darb ainm Misol Ha tar éis é seo agus deirtear b'fhéidir go mbeimid in ann snámh a dhéanamh ansin ach tá sé go haoibhinn chun siúl timpeall agus féach ar na radharcanna seo.

Fáilte roimh Misol Ha! Mé féin agus na céadta cairde, tá sé chomh gnóthach anseo ach tá sé go haoibhinn chomh maith. Cinnte, an-mhaith do leathuair a chloig chun stop a bheith agat sa ghluaisteán. Whew! Bhí sé chomh gnóthach ansin. Thóg sé an-chuid ama chun siúlóid a dhéanamh timpeall an eas, just beagáinín, agus ní dócha anois go mbeidh an t-am agam chun snámh a bheith agam, há! mar níl ach leathuair a chloig againn anseo, ach féachann sé go han-mhaith. Ach, wow, b'fhéidir go bhfuil sé meán lae anois, sé sin an fáth go bhfuil sé chomh gnóthach, ach ceapaim go bhfuil gach éinne sa domhan anseo faoi láthair, sé seo an áit is gnóthaí go bhfaca mé i. fada anois, áit nádúrtha cosúil leis seo. So sin suimiúil toisc go bhfuilimíd i lár an níl 'fhios agam cá bhfuilimíd really. Nílimíd cóngarach d'aon cathair seachas Palenque. Yeah, Palenque, sin é. Ach yeah, tá nádúr anseo go haoibhinn. Táimíd ar ais sa dufair arís. Tá aithne agaibh orm dár ndóigh bhíos chun léimt isteach anseo. Tá. Spota aoibhinn againn anseo. So léimeas isteach. Táim sásta, bhí sé chomh fuar agus bracing, tá sin go hiontach ar fad agus táim sásta go raibh an t-am agam. Anois, caithfidh mé rith go dtí an bus. Agus anois, príomheachtra an lá. Tá mé díreach tar éis sroisint anseo go Palenque agus tá sé an-an-te ar fad. Agus seo é an chéad uair go bhfuilim chun turas a dhéanamh go neamh-. spleách, toisc go raibh treoraithe agam i Chichen Itza agus Flores agus bhí mé leis na cailíní dos na cinn eile so seo é mo chéad uair i m'aonar ach ceapaim go bhfuil go leor eolas agam faoi na Máighigh agus mar sin de anois chun féachaint air agus taitneamh a bhaint as. Tá an teampall úd sin an-suimiúil ar fad. Temple of the Inscriptions an t-ainm atá air as Béarla agus 'sé sin go bhfuil scríobhnóireacht, hieroglyphics de shaghas éigint, le fáil istigh ansin. Tá cúpla cinn acu ón stair ach tá ceann amháin ón todhchaí, ón bhliain ceithre mhíle seacht gcéad is a seachtó dó. So, níl fhios agam cad é an scéal leis an todhchaí agus na Máighigh ach tá sé suimiúil, 'sé seo an chéad uair gur chuala mé faoi seo. Chomh maith le fothracha dea-chaomhnaithe Máighigh a bhreathnú, bhí flóra agus fána i bPalenque chomh suimiúil agus muid sa dufair. Chonaic mé fiú beirt spadán i gcrainn.
An gcloiseann sibh é sin? Ar ais sa dufair cinnte! Rud amháin go bhfuil eolas agam air faoi Palenque ná go bhfuil Ach, ó, tá rud ar mo láimh, ha ha ha, dufair! Níl ach cúig faoin gcéad den áit seo seandálaithe, is dócha, excavated. Níl ach cúig faoin gcéad le feiceáil anseo, so tá gach rud eile, nócha cúig faoin gcéad, clúdaithe go hiomlán anseo. Ó cad atá feicthe agam go dtí anois, tá na mionsonraithe is soiléire agus is difriúla anseo ná aon fothrach eile atá feicthe agam go dtí anois. Féachann sé difriúil. Ní féidir liom é a mhíniú mar níl fhios agam go díreach cad atá againn ach féachann sé difriúil. Tá stíl ailtireachta difriúil ann. Níl an pirimid an t-aon cruth atá againn. Tá fuinneoige anseo i roinnt dóibh, roinnt de sna foirgnimh agus má rinne tú na cinn eile, Tikal, Chichen Itza, pé rud eile agus muna bhfuil tú cinnte, ceapaim gur fiú é teacht anseo go fóill chomh maith. Tá an stair anseo i bPalenque an-cosúil leis an stair sa fothraigh eile a thugas cuairt air cheana féin. Thosaigh sé thart ar 200 roimh Chríost agus bhí meath ann, bhí an rud ar fad críochnaithe thart ar 900, tar éis Chríost, AD. So má tá suim agat ins an fothraigh agus níl na físeáin eile ó Meiriceá Láir feicthe agat, féach anseo agus beidh ceann ann. Bhuel, sin deireadh le Palenque, tá mé críochnaithe anseo. Caithfidh mé a rá gur fiú é teacht anseo, tá sé suimiúil, tá sé go haoibhinn, tá sé chomh te agus faraor, seo é an fothrach Máigheach deireanach a bheidh á fheiceáil agam ar an dturas seo. So. Yeah, táim, táim brónach chun é a fhágáil. Bhain mé an-taitneamh as an stair agus mar sin de. Tá sé chomh suimiúil agus má tá suim agat sa stair, sa seandálaíocht, i dtíortha eile, aon rud, tar anseo, is fiú é!

Daoibh ar maidin gach éinne. Seo é mo lá deireanach anseo in San Cristobal agus actually tá mé ag dul ar turas lae so ní beidh mé fiú anseo sa chathair ach ceapaim go bhfuil an-chuid sa chathair feicthe agam cheana féin agus inniu tá mé ag dul uair go leith ón áit seo

Tá sé go haoibhinn. Féachann sé cosúil le grianghraf. Ní féachann sé fíor in ao' chor. Go haoibhinn. Beimid ag tógáil bád anseo agus maireann sé thart ar trí uair a chloig, ceapaim, tríd an canyon sin so tá mé ag tnúth le sin. Tá an canyon seo ocht gcéad méadar. san ard so tá sé ana ard ar fad agus tá sé chomh doimhin chomh maith ag an áit is doimhne tá sé níos mó ná 200 méadar sa doimhin ceapaim 250 so ní féidir leat snámh a dhéanamh ann agus tá crogall ins an uisce so ní bheidh mé ag snámh inniu ach tá sé ceangailte le damba hidrileictreach. a tógadh anseo cúpla bliain ó shin agus roimhe sin ní raibh na báid in ann dul isteach toisc go raibh sé ró-íseal agus bhí sé actually dáinséarach chun a bheith ag dul sa treo ceart agus mar sin de ach ansin ardaíodh leibhéal an uisce leis an damba agus anois is féidir leat bád a thógáil tríd so sin cad atá á dhéanamh agam inniu.

Tá sé seo dochreidte. Táimíd ag dul faoin eas anois. Tá sé fuar ansin. Go hálainn. Féach ar seo.

Wow, caithfidh mé a rá go raibh sé sin an-speisialta. Sé sin ceann de na rudaí is fearr go rinne mé ar an turas seo go hiomlán don sé seachtain. Bhí sé go haoibhinn, bhí na radharcanna, ó den scoth agus na hainmhithe ní fhaca mé an méid sin crogall riamh i mo shaol, bhí sé chomh suimiúil agus na héin chomh maith. Má tá suim agat ina bheith ag féachaint ar na héin, bhí éin fíor-suimiúla.

Bhuel gach éinne, táimíd ar ais i San Cristobal arís agus tá sé ag stealladh báistí agus tá mé fuar i mo bhríste gearra arís so tá an aimsir anseo díreach cosúil leis an aimsir in Éirinn agus nach bhfuil sin go hiontach mar tá mé ag teacht thar n-ais go Éire arís ar an Aoine. Inniu an Máirt. Amárach beidh mé ag filleadh go Cancun. Ach na sé seachtain seo leads bhí siad ar fheabhas ar fad. Agus ní féidir liom focal cruinn a chur ar na seachtain. Bhí gach tír chomh difriúil leis na tíortha eile. Gach áit, gach cathair agus gach. baile ina rabhas na daoine a bhuaileas le anseo. Seo é mo chéad uair ag taisteal i m'aonar don fad seo agus bhí sé éasca anseo. Caithfidh mé a rá má tá tú ag smaoineamh faoi teacht anseo i d'aonar tá sé ceart go leor, bhuel bhí sé ceart go leor dom, bhí sé sábháilte, ní rabhas i ndainséar ní creidim ag am ar bith. Tá daoine béasach, tá daoine deas cabhrach, tá na taistealaí eile chomh cabhrach agus deas. chomh maith, chomh cairdiúil agus taithí dochreidte, ní féidir liom focail a chur air, agus faraor a dhaoine uaisle, toisc go raibh Cancún feicthe agaibh cheana féin, mo físeán Cancún, tá sé ansin agus is féidir leat féachaint air sin, ní beidh mé ag taifeadadh an uair seo toisc go bhfuil sé feicthe agaibh cheana féin so oh is fuath liom é a rá ach go dtí an chéad áit eile, slán libh!